balimaw a ni ɲankuma ne tɔgɔ fatu de la revue des séries du mali film bienvenue aux nouveaux abonnés abonné kuraw a ni ɲankuma donc minnu aw fɛn fɛn bɛ ka n lamɛn aw ni ce aw ka lamɛn la donc aw kana hésiter dɛ donc ni avis b'aw bolo dɔrɔn a y'a fɔ commentaire la avis mana kɛ fɛn o fɛn ye a y'a bɛɛ fɔ commentaire la donc bi baro bɛ aya ni awa de kan épisode 18 à 20 ee hun épisode fɔlɔ i b'a fɔ mori escroc ninnu a ko b'olu le kan comme a cayan bɛ dugu la sisan a cayan bɛ yɛrɛ de bɛɛ de ko il faut que n ka dɔ sɔrɔ mɔgɔw poche kɔnɔ a donc maintenant comme dalen mɔgɔw dalen don ko ninnu na donc ce qui fait que caman arnaqueur caman de bɛ nin côté la arnaqueur caman de bɛ u bɛ tiɲɛniw kɛ so kɔnɔ u bɛ mɔgɔw terima fila kunkari ɲɔgɔn na furuɲɔgɔnmaw kunkari ɲɔgɔn na dukɔnɔmɔgɔw ɛ u bɛ tiɲɛni yɛrɛ de la du kɔnɔ mais comme nin fɛnɛ bɛɛ pour que u ka se mɔgɔw la tiɲɛni ka se ka kɛ du kɔnɔ ne yɛrɛ bolo parce que danaya de tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw hakilinata ye mun ye o yɔrɔnin na parce que ne bolo danaya de tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni danaya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ et puis ni kuma communication donc n kɔni n tɛ se ka kuma fɔli la dɛ communication foyi t'o bɔ n'o bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ du kɔnɔ a ka kɛ furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ mais a ka kɛ kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye kuma de ye communication de ye nin bɛɛ ye donc sisan ninnu escroc ninnu u ka can dugu kɔnɔ sisan parce que mɔgɔw danaya tɛ yen bilen quoi danaya tɛ yen donc mun mana fɔ u ye u bɛ da o de la comme sisan n'i nana ko bɛɛ ɲagami aya ni awa ni ɲɔgɔn cɛ a i nana ko pour que i ka ko dɔ filɛ awa ka denko la e nani ɛ donc sisan ne ɲɛ bɛ nin na ni muso in ɔ i y'i kanto aw aya ma ko ni muso in ɔ buramuso min b'i bolo tan ha k'a bɛ eh, poison de k'i ka dumuni na pour que ka se k'i faga a donna tan a bɔra tan et puis k'a fɔ buramuso ye ko a ah, k'i buramuso kɔrɔba de ye a cɛ faga et puis ko sisan k'o de y'a cɛ faga et puis en plus k'a bɛ tila k'a bɛ fɛ ka muso kura wɛrɛ di i cɛ ma e n'ala n'ala kira cɛ nin ko sugu yɛrɛ e mɔgɔ min b'i yɛrɛ kalama han donc e aya ni awa yani aw ka kuma donc a y'aw furugu furugu ɲɔgɔn kɔrɔ tile filanin na aya yɛrɛ dumuni ka di e mun ye aya y'i ban sɛ la eh, k'i ban dumuni na ko parce que k'o bɛ k'ale baara depuis kuma jumɛn e bɛ so in kɔnɔ e bɛ ka dumuni kɛ don o don foyi ma fin m'e sɔrɔ jɛ m'e sɔrɔ mais mɔgɔ wɛrɛ de nana fɔ ko karisa bɛ k'e baara donc e y'i t'o la pour que e kana u ka dumuni dun surtout surtout sɛ yɛrɛ a banna hey. et puis e awa depuis aya bɛ so kɔnɔ kuma min na han kuma bɛɛ fɔra e ye awa aya tɛ mun ladiliko kuma f'e ye a tɛ mun ladiliko kuma f'i ye c'est vrai que muso filako in a b'o fɔ siɲɛ caman mais k'a y'a e burankɛ fɛnɛ faga o fana kuma sugu e awa aw hun nin bɛɛ ye ɲɔgɔn parce que an dalen de tɛ ɲɔgɔn na parce que sinon mɔgɔw tɛ se ka faux marabouts minnu ka ca bibi in na u tɛ se ka dégâts kɛ dégâts bɛ ka kɛ cogo min na quoi han u tɛ se ka dégâts kɛ dégâts bɛ ka kɛ cogo min na dɛ et puis an y'a ye fɛnɛ aya bɛ siran saya dɛ wala an bɛɛ bɛ siran ɲɛ an bɛɛ bɛ siran ɲɛ an tɛ se ka kisi dɛ wala an tɛ se ka kisi mais ala k'an n'a cɛ janya ala ka ne an'aw bɛɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen cɛ janya sinon mɔgɔ si yɛrɛ de kɔni an tɛna kisi ne yɛrɛ kɔni bolo nin comportement in kɔni an ka da ala la dɔrɔn an ka da ala la dɔrɔn donc fɛn fɛn i ka wuli k'i ka seliw kɛ ka da ala la dɔrɔn donc ne yɛrɛ kɔni bolo foyi t'o bɔ et puis mɔgɔninfinw ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni fɛn fɔr'i ye a lase mɔgɔninfinɲɔgɔn ma pour que au moins kow ka tɛmɛ quoi ah, o kun ye épisode 18 ye donc sisan an bɛna épisode 19 la donc ne y'o titre kɛ pourquoi empêcher sa femme de sortir pourquoi k'i muso bali a ka bɔli la ah ne ma nin faamuya dɛ ahmed ka vacances ta ko keleya jugu ko n'o daminɛ mɔgɔw da la k'o ti ban ɛ i na i b'i ka vacances la ko awa ti bɔ a ti bɔ kun jumɛn na parce que a donfiniw o m'ale ja parce que mɔgɔw bɛ kuma ko o la quartier la mɔgɔw bɛ kuma ko ka quartier la ee ne balimaw wa nin ko ninnu de fɛnɛ bɔlen bɛ mali la u bɛ mɔgɔw ka furu sa ten n'u da ye bɛɛ sigilen bɛ ka observation kɛ ne yɛrɛ kɔni bolo ne ne bolo kojugu tɛ dɛ muso mana furu ka ban pour quelle raison il faut que muso k'a bila musokɔrɔba position sugu dɔ la c'est vrai qu'il faut k'a k'a ka finiw ta eh, eh, woloma a ka finiw don ta woloma parce que fɛn fɛn kɔni muso bɛ se ka kɛ habillement sexy dɔ mais vulgarité kana don a la quoi ne yɛrɛ kɔni bolo ne t'o fɛ i mana kɛ hali i mana kɛ denmisɛnnin vulgarité bɛ vulgarité habillement ninnu kɔni o tɛ da yɛrɛ de la et puis beauté foyi t'o la quoi mais ne bolo a tɛ kojugu ye ni muso bɛ a kun bɛ sawura min ta yan'a ka furu n'a y'o sawura kelen ta furu kɔnɔ e cɛ e de ye cɛ ye e de ye muso furu n'a t'e déranger mɔgɔw ka kuma o b'e déranger kun jumɛn de la ne yɛrɛ kɔni de t'o yɔrɔnin faamuya dɛ aa o yɔrɔnin kelen bɛ ka ne yɛrɛ de kɔnɔna fili quoi mɔgɔw ka ko b'e déranger pourquoi han donc mɔgɔw kɔni i ye i mana fɛn fɛn kɛ de toutes les façons mɔgɔninfin bɛ kuma i man'i tu i man'i yɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔninfin bɛ kuma donc ne yɛrɛ kɔni bolo au moins i ka ko kɛ komi ni ala sira bɛ taa et puis komi n'i yɛrɛ bɛ ta bɛ taa mais k'a fɔ mɔgɔw da mɔgɔw da kɔni u da tɛ sigi dɛ i man'i i kɛɲɛ kɛɲɛ cogo o cogo mɔgɔw da bɛ kuma et puis o fana ka bɔ a la ala ba ka ci ka tɛ se k'o kɛ ne yɛrɛ dabara banna mohamed la nin na ne ko he e bɛ e aya fɛnɛ dɛmɛra fɛ o la ko parce que habillement n'a critiquer ka taa aya nin yɔrɔnin kɔni na ne ma d'accord i bolo dɛ ne ma d'accord i bolo yɛrɛ muso vulgaire m'o fɔ dɛ parce que fɛn fɛn bɛ habillement vulgarité dɔ bɛ yen m'o fɔ parce que k'i yɔrɔ bɛɛ labɔ o tɛ danbe ye quoi hali jeune fille lama o tɛ danbe ye mɔgɔ si la mais i ka fini ninnu i bɛ se ka pantalon don sutura la i bɛ se ka jupu don sutura la i bɛ se ka ɔrɔbu don sutura la ne bolo o si de tɛ kojugu ye o si de tɛ kojugu ye du moment a ka di a cɛ ye parce que bɛnkan de ye fɛn bɛɛ ye o donc an bɛ segin ka na kuma kelen in de la tuguni bɛnkan de ye fɛn bɛɛ ye donc du moment a n'a cɛ bɛnna la ne yɛrɛ kɔni bolo o tɛ problème ye donc quartier kɔnɔ mɔgɔw k'u da fara parce que bɛɛ de bɛ kuma bɛɛ de bɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ma i mana i tu tu tu tu tu cogo cogo dɔ bɛ f'i ma au moins ne yɛrɛ kɔni nin fɛn in aa parce que o caman ni muso furula i kan'i habiller tan i kan'i fɛn tan parce que buramuso fana b'a la aya n'a ɲɔgɔnna ninnu ɔ o ye mɔgɔ déranger de donc buramusow fana b'a la parce que i furula dɔrɔn il faut k'i k'i i comporter cogo sugu dɔ la mais furu c'est quoi han i ye mɔgɔ kelen min ye so kɔnɔ donc après ne bolo hypocriteya modèle dɔ de don wa donc ne bolo i ye mɔgɔ kelen min ye i cɛ ye mɔgɔ kelen min furu mun b'i bali ka k'o mɔgɔ kelen sugu ye a ka so kɔnɔ han et puis o cɛ kelen o de bɛ tila k'a fɔ k'i k'i pari nin fɛn sugu la a bɛ na ni fini modèle dɔw ye k'a d'i ma et puis ale de bɛ se ka taa pantalontigiw ni juputigiw ɲini kɛnɛma tuguni o ye mun o ye mun ko sugu ye pour moi hypocriteya de don donc pour moi yanni ka t'o juputigi n'o pantalontigi ninnu ɲini ni muso b'a n'a ka a ka jupu n'a ka ɔrɔbu don o basi bɛ min o basi bɛ min ne yɛrɛ kɔni bolo basi foyi de t'o la basi foyi de t'o la parce que yanni ka taa ɲini kɛnɛma ka taa jurumu k'i yɛrɛ kan n'a b'i bolo so kɔnɔ ka ban o t'a bannen aa mais bon franchement nin ko in kɔni a bɛ tan du moment vulgaireya kɔni t'a la ne bolo baasi foyi de tɛ habillement na ahan donc sisan an bɛna épisode 20 na n y'o titre kɛ ko les bonnes d'aujourd'hui ko les bonnes d'aujourd'hui awa e awa c'est vrai que an caman de fana bɛ tan dɛ baara kɔni baara ka gɛlɛn an ma baara ka gɛlɛn an ma dɛ ahɔn an bidenw kɔni baara ka gɛlɛn an ma aa ne yɛrɛ ye champion dɔ ye mais k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ka n'i ka baara kɛ o fana ka gɛlɛn n ma parce que mɔgɔ k'i bolo don n ka affaire la o man di n ye donc mun ka o minɛ yanni fɛn ka sɔrɔ la il faut k'i yɛrɛ k'i wuli k'i ta kɛ dɛ ɔ awa yɛrɛ ne m'ale ta faamuya i tɛ fin na i tɛ jɛ la aya yɛrɛ ɲuman na i tɛ cɛ ka baara la i tɛ muso ka baara la mun de b'i bali sokɔnɔ baara la foyi ɔ donc sisan ahmed sɔnna ka fɛn ta ye baarakɛla ta ye aa baarakɛla mun o nana o n'a ka parili déjà baarakɛla ni louis vuitton louis vuitton tɛ ne yɛrɛ bolo mais baarakɛla ni louis vuitton walayi ala kɛcogo walayi yafara ma i bɛ se ka segin aw ka so i bɛ se ka segin aw ka so ɛ a ma s'o la ɛ mais de toutes les façons aya ye nin ye o aya ɲɛ bɛ fɛn caman na awa yɛrɛ ɲɛ t'o la ko parce que k'olu bɛ fɛn kalan de kɛ a donna ta a bɔra ta i mana kɛ kalan o kalan kɛ mais dan bɛ ko bɛɛ la dɛ ɛ et puis oh donc u tun bɛ eh, a tun bɛ ani ahmed tun bɛ eh, awa kan k'o bɛ fini sugu dɔw don ko ka taa eh, sugu la ka taa ka bɔ quartier kɔnɔ ka taa yɔrɔw la oh, donc sisan ni baarakɛla yɛrɛ nana n'a ka pantalon ye aw bɛna se ka mun de fɔ o la eh, baarakɛla ni pantalon eh, et puis cɛ kelen de bɛ ah, donc awa siranna nin na dɛ eh, cɛ kelen de bɛ eh, fɛn kɔnɔ e taara i pantalon don na k'e bɛ poussière kɛla o bɛ salon kɔnɔ aa ah, aha bi baarakɛla ko in a kɛlen bɛ ka mɔgɔ caman siran dɛ a kɛlen bɛ ka mɔgɔ caman siran aa ah, ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ aa ah, donc aya kɔni ahmed aya ko ko a tɛ taa et puis baarakɛla yɛrɛ k'a fɔ vis-à-vis ko n tɛ taa e ma ne ka contrat signé donc mɔgɔ min ye ne ka contrat signé o de bɛ se ka ne lataa donc comme awa a ka nin fana ye sali awa ka salibagatɔya de fana y'a lase nin ma mɔgɔ bɛ se ka saliya cogo di tan donc i y'a fɔ ko ka taa baarakɛla ɲini ye baarakɛla i y'a fɔ ko ka baarakɛla ta ye baarakɛla taara ye i yɛrɛ tɛ taa dɔ ɲini au moins i sagona ta ee ni ne kun y'a ye i bɛ taa belebele kɔgɔlenba dɔ de ɲini cɛjuguba finmanba ou bien même jɛmanba mais cɛjuguba donc i bɛ t'o de ɲini a ala a fɛn tɛ don a la ala a a yelen yɛrɛ kɔni o o o o tɛ se k'i cɛ bɔ a ja kan quoi han mais e tɛ taa yen foyi foyi o bɛ taa agence la yɛrɛ ma ka taa contrat signer han o nana o yɛrɛ la hali i ma soupçon sɔrɔ donc sisan muso yɛ baarakɛla yɛrɛ y'a fɔ a ye vis à vis e ma ne ka contrat signé donc mɔgɔ min ye ne ka contrat signé o de bɛ se ka ne bɔ baara la ɛɛ k'ale bɛ yan fo piki ni ko piki ni mun yɛrɛ ah ko saya a banna bi donc t'a dɔn sisan ni nina ni u bɛna suite de kɛ baarakɛla in ka ko la parce que baarakɛla in ko k'a tɛ taa donc an tɛn'o tɔ lajɛ siɲɛ wɛrɛ n'ala sɔnna ma en tout cas bi nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye surtout aw kana ɲinɛ dɛ a y'a partager k'a partager k'a partager et puis ni min ma cloche digi n'aw tulo bɛ n na a ye cloche digi pour que aw ka se ka a bɛɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen a ye cloche digi donc a k'an bɛn wagati wɛrɛ à bientôt